aa kalata tinachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene anga okondeka kaya mupeza bwanji kumeneko ukamba za ife abere anu kuno kwanu kwachafera mthengo ayi ndithu Zinthu zikusuntha amwene pang'ono ndi pang'ono, tikupita chitsogolo, ndipo masiku akumapita basi. Zochitikazo ndiye usachitenso kufunsa amwene, zikuchitika mwachangu kwambiri. Koma tikuyamika kumwamba kuti ayi ndithu tikadapuma. Mundilolenso achimwene tisanapitirire ndi kalatayi tivulire kachipewa basi zotsogola za Kwezy. Ayitu, panopa kuno tonse tagwirizana kuti na tikakamba za maulendo a pa basi kwathu kuno, ndiye kuti timakhala tukamba za basi ya kwezy basi imayenda bwino kwambiri mtunda wapakati pa blantyre lilongwe mzuzu komanso osayiwala mangochi basi zokhazo zodalirika ndiye ndi zimenezi basi kusemphana ndi kwezy buses ndiye kuti umakhala kuti wasemphana ndi basi chifukwa kwezy ndiye basiyo amakupatsani moni osalima mkulu wa ndevu zake zodulira ngati mzere wa linthumbu ndikudziwa mmene ndikukamba za osalimamo mwachita chidwi mukudzifunsa kuti kodi obwande inu osalima alipo awa akumvawa ali duu kuonerera kaye kuti kodi zinthu zake zizikuyenda bwanji koma ndithu alipo ali momwe muno Ndikudziwa sindinu nokha amene mukukhala odabwitsika, ngakhalenso kuno ku Nyasalande anthu ambiri ndi odabwitsika kuti kodi zinthu zakezi ndiye zikuyenda bwanji? Akukonza zotani o Salima? Kaya? Koma chinthu chimodzi chodziwika bwino ndi choti paliponse pamene o Salima alipo sikuti angokhala achimwene. Lilipo bomba lina lake limene akukonza kuti atuluke nawo koma kudzakhala nkoke-nkoke ali ndi mwana agwiritse wadekha kwambiri munthu wamkulu zinthu zina zikamachitika akumangoyang'ana nguti oho kodi aha okay chikuchitika ndi chani zikamazondoka sakulankhulapo kanthu ali duu zinthu zimene mwina mwake makosana ku party ya tambala amene akangalika kuthamangathamanga amayenera kuti achite kaye jenkha aone kuti kodi zinthu zakezi zikuyenda bwanji amayenera kuzifunsa kuti liwiro tikuthamangali tikuthamangira limodzi chachitika ndi chani kuti mnyamatayo angokhala duu osalankhulapo kanthu kena kalikonse ndi kumangotisiya tokhatokha tizithamanga izi zimayenera kuwapatsa mantha ochuluka koma eh Makosana okwapatira tambalawo ngati akuimvanso sakugwirika nkugwirika komwe atanganidwa koopsa moti mumtima mwawo akumangoti aah mwana odulira ndevu uyu tidamukhazika pansi basi sangatinso mfwee ooh sangatinso mfwee koma mwati sitikupanga misiteki imene ache misiteki adachita? Adekha osalima koma kudekha kumeneko ukuoneka kuti ee zovuta zinthu zake achimwene mwamva inu sindikudziwa kuti kodi akavumbuluka avumbuluka ndi yotani ndikumadzaonabe kuti pakadali pano nkutheka akumadzaoneka kape koma ndi cholinga izi za chimangeni mapiko ana asewere nacho akupanga panozi ndikumadzaonabe monga ine polofiti kuti akhoza kutulukira ndi yomweyo ndi kudzapweteka ena ake Zisanatheke izizi za Utokha Alliance izi, anali ndi maganizo ambiri kwabasi, ayi fotereza koma mudzangogula ngati mukutola, ayi koma okalamba nonse mudzalandira kenakake pakutha pa mwezi, ayi kudzakhala sabata yathunthu yoti katundu adzalowa ulere opanda kulipira misonkho, ayi koma achinyamata ntchito ujeni wa, wa 1 million, eh, zambirimbiri zimene makosana a Tokha Alliance amathamanga nazo. Zinali zochokera kwa mnyamata wa ndevu za mduliro. Zinangoyesedwa kwa kanthawi kochepa, kuona kuti ah, izizi ndi zosagwira, basi nazo uko chi! kuzitaya. Iwonso sanalimbikire, nkutheka panonso mawu awo sangamvekensoyi, sangaime pachulu kuwauza anyamata okwapatira tambala kuti magaye, komatu tikadatere, komanso kutere bwenzi zili bwino. Ndithu Obwanta Safe tikumuona ngati zimenezi ndi zimene zikukonzedwanso kuti zigwiritsidwe ntchito m'masiku akubwerawa. Ayitu paja ine ndinkati tidzatere komanso tidzatere koma anzangawa anandiika kaye pa benchi kumati athamanga okha koma ine ndinkangowayang'ana kuti thamangani ndiye zidawakanika ndiye pano mwini wakene ndikufuna ndipange ndekha ndekha ndiwaonetse kuti zikhoza kutheka zimene ine ndinkakamba zija. Sanandipatse mpata woti ndizipange, koma abale anga ine ndakonzeka kuzipanga basi ndikhulupirireni. Ndithu achimwene uyu mnyamata osalima posachedwapa akuvumbuluka uyu. Izi za Tokha Alliance izi akuzitaya achimwene. Nchifukwa chake makono samalimbananso ndi zina zimene anthu akhala akumakamba kapena kuchita. Samalimbananso ndi zina zimene zinali mu mgwirizano wawo kaya zija zoti hayi tikafuna kusankha nduna zathu inu muzipereka maganizo inenso ndizipereka maganizo pakapita kanthawi ndithu tizikhala pansi kuunikanso kuti kodi anthu amene tawasankha ngati olemekezeka agwira bwanji ntchito zonse zija chimwene zidasiyika kalekale kukhalirana pansi kunatha usalima akumangoyang'ananso nawo kuti eh nanga ine ndilinso bwanji basi ndingozisiya kuti tione zitha bwanji pano makosana okwapatira tambala ali ndi mphamvu kwabasi, amangodzipangira zinthu ali phee osafunsanso ngati mmene adagwirizanirana kalekale koma ndithu makosana achibagera awawa mumtima mwawo zimawawawa koopsa ndipo akungodikira tsiku lovumbuluka khulupirirani achimwene kukhala gule Nthawi imene ija, paja ochibakera ankathamanga, usalima ankachita kunena kuti ineyo ndi amene ndikhale nduna ya zachuma poonetsetsa kuti tikukonzanso chuma chathu chioneke bwino. Zinayambadi choncho achimwene, ayi ndithu okonza mapulani a zachuma ndi ameneyu, kenaka pakupita kwa nthawi, basi get out! Kenakanso za undunazo kuthanso, inu mungokhala oimba ng'oma basi. Sikutitu zonsezi sizikuwapweteka ayi, zikuwapweteka koopsa. Akungodikira nthawi yovumbuluka. Akavumbuluka, nkhani yake ikhala yovuta achimwene. Penabe zikumangotikhudza achimwene kuti nthawi imene makosana amathamanga za Tokha Alliance, pakamwa pamakhala pakuyenda zimenezi. Ayi, ife tikufuna kuti tionetsetse kuti kodi wachiwiri akhoza kugwira bwino ntchito bwanji ndi woyamba. Tikufuna tionetse kuti wachiwiri ali ndi udindo waukulu wogwira ntchito. Nde zidayambadi bwino. ayi tati tiwunikiranso mmene anthu agwirira ntchito bomamo komanso tikonzenso zina ndi zina kuwunikawunika bwinobwino kenaka ndikubwera kudzapereka lipoti kwa abwana abwana aja basi ndikungochiponya chilipoticho pena pake kuti chu tidangodziwiratu kuti koma eh, ntchito ilipo yosayamba pano tsopano m'malo moti ayi wachiwiri adzithamangathamanga ngati mmene tinkalonjezera pano wachiwiri akumathamangathamanga inde komatu akumathamanga kumabwalo a zamilandu ndithu khulupirirani achimwene kanthu nkavumbu akavumbuluka kukhala gwiragwira ali ndi mwana agwiritse ndipo mathero ake sikuti akhala masewera ayi ikathera kuwaya iyi khulupirirani uyu nyamata wandivuza mduliro sikuti wangokhala kuti sakudziwa chimene akuchita achimwene uyu akudziwa chimene akuchita akavumbuluka ikhala nkhani ina ndithu achimwene ndimafuna ndingokukumbutsani kuti panopa kwatsala miyezi 23 23 yeniyeni kuti anthu asankhenso atsogoleri awo malonjezano onse aja adalonjezedwa aja tikudikirirabe ndithu mwachidwi mpaka tayamba kuimba nyimbo ija ya tikudikirirabe mpaka lero dikirirabe mpaka lero kudikirirabe mpaka lero makosana akukwapatira tambala akanakhala ena Akadamutsogoza mnyamata wa mduliro kuti zinthu zimutsalire yekha, zimphulikire yekha, adzidzanena kuti komatu mpata tidamupatsa, anakanika. Koma pano, mmene zinthu zilili, mnyamata wa ndevu za mduliro ali ndi cholankhula, ndipo akalankhula, zinthu zizondoka. Izizi achimwene khulupilirani, zili kwa inu kumvera kapena yanu ija ya makani ija. Koma a Bwantasa anenanena basi, muziona komweko. uyu uyu akavumbuluka uyu kukhala gule osati masewera kaya zanu izo mudzisanduka komweko kumakhala azungu poyerayera anthu timakudziwani ngati anthu akuda mutadzola ambi shuwa bambo wanu zanu zimenezo life m'bale wanga life ni nchoncho long live obwantasa atha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande amavuta kunyasalande sungamvetse